eh? nna m agwago m sị na nna nna ya gwara ya sị ihe e ji wee mara obodo bụ akụ akụlụ obodo malife a na-eme ọ wụ site na nri ha na-akọ na-akọ ezigbo nri na-azụ ndị mmadụ a na-eri nri a na-eri nri ọ bụrọ site na ngwa aya one ha nwere ọchịaya one ha nwere ha na- na- na- na- na- na-egbusisi ndị mmadụ n'obodo na-akwafu ọbara ọ site na nri a na-akọ

a na-alị ya anya kamgbe oh, oh, oh, ya ka e ji wee sị na akụnụba ndị obodo site na ana ha nwere ana na-eme nri na-ejizi nri azụ ndị mmadụ hmm. bido taa ọkwa afụla na bido taa hmm, m ga na-akọgide ji m ga na-akọpụta nri ebe a m jiri ya na-azọpụta ndị obodo anyị ọ bụrọ igbusisi ndị mmadụ ebe obere negodo ana amadi nri emechaa ihe ọ ga-eme nri emechaa ihe ọ ga-eme m ga-agwa ndị obodo na mụnwa wụ akwa akwụrụ mba ọnụ mụnwa ee ndị amabeghị m ọkwa nri a ga-erigide nri n'obodo a agba ọsọ a ga-erigide nri n'obodo a agba ọsọ ka m kute maazị ofugo ka o siri mmiri ejigokwa nwa awa ọnụ maka na obodo mmadụ amarọzikwa nke ọ na-agba agba azụ ka iru maka na ọ bụrụ na ndị ọjọọ kwụrụ ihe mmadụ kwụrụ mmadụ na-akọgodo nri ala akụtụ ha na ezinụlọ anyị nyere ma rijugodu kwa afọ nwere ike e ji nụso ha ọgụ onye riri nri ọ na-aga agha nke ha yi eme nke kacha njọ bụ na ndị be anyị sị na agụụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu mana arụrụala dị be anyị taa emeela ka ihe niile ghasaa anyị enweghịzi echi echi adịrọzi echi adịrọzi maazị maka ịka nke nke kasịcha njọ wụ na anyị amarọzi nke na-eme eme na ihe anyị eme ị ma na ụmụ ikorobịa anyị ka m gwazie gị ụmụ ikorobịa anyị niile igwe ekpokọrọchana ha ha na-akọrọ ya nri ka o si wee jọọ kacha jọkarịa udele wụ na nri a ha na-akọ enweghị nke ga-emekata rie ya bụ nri o wee sikarịa nkakwụ chetazikwuo na ọsọ nsọ nri ala ihe ndị obodo anyị na-akọ kịta anyị anara azụ ahịa o nwere ihe ọzọ anyị ji biri kezi ihe a ga-eji na-enye ezinụlọ anyị Obierika ka m gwa gị nke bụ eziokwu mụ na ezinụlọ m o nweghị onye ga-akwụsị anyị ije ugbo mụ na ezinụlọ m ya na-aga ugbo ya na-akọta nri eh, maazị Ikedi ma nri ị kọtara be gị ọ ya-enye obodo nri Obierika ugbu a ka ị kwuwere okwu ka mmadụ bịanụ ka anyị gaa ugbo jee gwa ndị obodo sị ha bịa ka anyị gaa ugbo Obierika i kwukwere okwu ebe ahụ aga m agba mbọ gagharịa ka m ma ma e nwee ndị obi kara ka anyị gaa ugbo eze jụzie igwe jụzie anyị enye ihe ọ chọrọ maka na o tego a chọrọ udo n'obodo a ma a fụrọ Obierika obi kara m obi ka ị makwa na obi na-aka m mgbe niile ọ bụrụ na obi kara gị Obierika obi ga-akakwa onye ọzọ dike ka ahụ kechezogo anyị afọ amakwa m ị wụ dike nke ọ na-awụ ihe e kwune gị na igwe ihe enwerịrị ka i si ga-eje gbakwa ama ibi onye ka nsogbu adịghị anọ nchịnchị m enwere ife na-eme m ị na-akọwa niile enyozi m enyo anaghị m enyo gị enyo anaghị m enyo gị enyo chekwa ọfụma chekwa ọfụma ị ma na dike anara atụ dike ibe ya ụjọ nke igwe

ndị agha m ndị agha ofeke echego m echiche ma chemie chọpụta na o nwe ndị nọ n'obodo m na-echelu m echiche ọjọọ ụra ha na-ehi ọjọọ ume ha na-eku ọjọọ ebe m nọ gagharịsianụ n'abalị a chọmie ma chọọ ndị a na-echere m ajọ echiche onye unu nwụdoro onye unu nere iru ya anya ọ dịka onye na-echere m bụ onye agha kachaghị agha bụ agha nzuzo onye ọbụla e gburu ebe ọ na-ehi ụra ajọ ọnwụ igwe igwe ọkara mmadụ ọkara mmụọ gwa anyị okwu ka anyị si na amamife gị mụta ife ka anyị nwere ike ịbụ ndị siri ike gawanụ ozugbo ozugbo gawanụ chọọ fa chọọ fa ebe ọbụla onye ọbụla ekwetarọ irubere m isi wepụ ndụ ya igwe igwe igwe olee otu anyị ga-esi marụ ndị bụ ndị iro ọkị ma na anyị nwere udo anyị nwere ọgụ a na-ekwuzi ụdịrị okwu a pụọ bawa n'ime ụlọ onye ọbụla gawa ma n'azụ ụlọ ha chọghalịwa ha onye unu fụrụ iru ya adịrọ unu mma gbuo ya memina ha naanị ndị na-erubere m isi ga-adị ndụ n'obodo a

ama m ekwu ihe m na-anụrọ mana ikwukwa ihe m na-afụrọ bikonu naanụ maka ọbịbịa unu a aka m na-ekwusikwu ya ọzọ o gosigo m na oge ọnwụ m orugo kedu onye nyere gị ike ikwu